Takulandirani pano pa Lahiri K TV pamene timakupasirani mapulogalamu osiyanasiyana ndi nkhani zosiyanasiyana zochitika Malawi muno. Chomwe tingakupempheni tipangeni like, share komanso subscribe video yathuyi. a mademo ngati sanayankhe bwino

kuchoka paja anamenyedwa Sylvester ma, ma, um, namiwa mpaka kuti kapereke another letter kuti ine ndiyenda nawo ine ndine kamlepo kaluwa sindikuopsezedwa munthu aliyense koma ndikukayenda nawo ma demonstration amenewo ndakhonzeka nanenso kukamwalira ndi munthu uja cha munthu uja ndisamsiye ndekha ayi ndikhale naye ndiponso ndikakhala ndili pompo ndikaone mene akupheredwera inenso ndikauza kuti mundipheso pompano and eh, my body my blood will be the uh, uh, sembe ya dziko lino ndi ma elections apa 16 september ine ndikakhala nawo ngati kamlepo kaluwa pa ma demonstration amenewo ndikupemphaso bakili ngati angakhonzeke abwere akayende nawo chifukwa ngati ndi amene anayitanisa kuti mumalawi muno mukhale matipate iyeyo abwere akayende nawo ine ndipita kukayenda nawo andi ndakhonzeka kupita kukayenda nawo sindinyamula china chilichonse ayi sinditenga kapena mpeni kapena chani ayi ndikayenda nawo Komanso ndikakhala ndilibe china chilichonse, ndikangokhala ndi trouser ndi shati, shatinso ndikavala ya gwanda, sindikavala shati yaitali kuti azikandidula bwino mmendo ndi mikono. Ndiye apolisi khonzekani, army khonzekani, ndikayenda nawo ma demonstrations amenewo. Anyamata a mcp amene mukuzivutisa n'kumaponya mavidiyo a zimene zinkachitika kale n'kumafananiza ndi za pano, n'kumati kuti sizinayambire pano, zikuchokera kale, ngakhale zipani zapitazo zimapanga zimenezi, tikufuna tikuuzeni kunena kuti zikusiyana kwambiri. Za panozi zaonjeza. Za panozi zapyola muyezo. Chifukwa Nthawi ya mbuyo mukunena ya ulamuliro wa dpp sitikukana. Anyamata a dpp ma kadeti ankachitira anthu nkhanza mziko muno koma sanafikepo potetezedwa ndi apolisi ngati mene zikuchitikira panopa. Sanafikepo pomayenda limodzi ndi apolisi ndikumakapanga anthu nkhanza. Sizinachitikepo zimenezozo. Anyamata a dpp wo amayenda okha okha ndikumasakasaka anthu amene akuwafunawo. ndikumalimbana nawo opandapo apolisi kuonerera, opandapo asilikali kuonerera koma sopano izi za mcp izi ndiye zafikapo sopano zi anyamata a mcp akuchita kuperekezedwa ndi apolisi akuchita kuthandizidwa eh mu nthawi ya dpp sizinachitikepo zimenezo aliyense opezeka akupanga zimenezozo wa chipani cha dpp amaonera amalandira zilango nthawi yomweyo amaoneratu zilango nthawi yomweyo apolisi samanyengerera koma zapanozi apolisi akulephera kuthana ndi anyamata a mcp malo mwake akuwateteza Soka ndilo mdf tachitani compare mdf ya pano ya ulamuliro Lazarus Chakwera ndi muchite compare mdf ya Prof Peter Muthalika mupeza kunena kuti nthawi ya Professor Peter Muthalika kunalibeko uchisiru umene ukuchitika panowa mdf inali yolemekezedwa Ina anali mabwana anali ma big akafika pamalo osati zisiru zimene zili pano za mdf zimene zulo zakhwachisiratu ku Lilongwe pa mademo amene asogoleri omenyera maufulu amapangisa. Zoona mdf mdf ingafike ndithu mdf zoona kuteteza zigawenga kulephera kuthana ndi zigawenga mdf eh? inu amene mukuponya mavidiyo enu mu- ndi patino mu ulamuliro wa dpp pamene panaonesa anyamata a dpp makadeti akuyenda limodzi ndi mdf nkumatetezedwa ndi patino pamene anyamata a, a dpp anayambisa chisokonezo mdf ili pomwepo nkumangoonerera ngati mpira nkumangosekerera ngati mpira ndi patino ndi nthawi yokha ino ya Lazarus Chakweratu Chiyambireni mbiri ya Malawi ma ma ulamuliro onse amene a achoka kwakhala kukuchitika zinthu koma sitinaoneko nyasi ngati mmene zachitikira panopa ayi. Zaonjeza panopa. Zaonjeza. Zigawenga sizingama sizingatheke there is no way kunena kuti zigawenga zikachite overpower asilikali ankhondo. Zoona zimenezozo? Asilikali ankhondo zoona nkumaonerera chitetezo chathu chomaliza cha mziko ndi kumaonerera nyasi zikuchitika opandapo china chilichonse? Anthu amene timanena kuti ma bigge, anthu amene tima timalemekeza mziko muno kunena kuti awawa ndiye ee ndi mabwana. Inu asilikali tikulemekezani, mukamafika mmakwalamu tizikuopani, ndinutu adani. Muziwe kunena kuti mwalembesa udani pakati pathu tikamakuonani ndinu adani si inuso asilikali athu iyayi ndinu mbalame za anthu tizingokugendani mmakukamu mwakhwachisa kobasi mukalephele inuyo inuyo asilikali inuyo Malawi defence force mukalephele kuthana ndi anyamata azikwanje mukalephele mmene munagwilira profession munthawi ya ulamuliro wa dpp munaonesa total professionalism panopa ili kuti profession yanu inu a mdf mungafike zoona pomasekelera zigawenga Munathana ndi makadeti a dpp mu ulamuliro wa dpp simunawanyengerere mudathana nawo panopa mukulephera kuthana ndi anyamata a mcp zoona inuyo mwafika pamenepapa mdf ndale zake za mtundu wanji za panopa za mtundu wanji zakufikisani pamenepapa inu a mdf ndiye tikufuna tikuwuzeni inu a mcp kuti olo mutayesetsa motani kabwanji kuponya mavidiyo kuponya chani koma mavidiyo amene mukuponyawo akusiyana kwambiri ndi zimene zikuchitika pano chifukwa zimene zikuchitika pano chimene chikudetsa nkhawa, a police ali involved, asilikali ankhondo ali involved, zosiyana ndi mbuyomu, mbuyomu anyamata azipani akayambisa chisokonezo a police amathana nazo, army amathana nazo, pamene pano anyamata achipani cha mcp akayambisa zisokonezo zokhapa anthu ndipamene a police amasekerera, ndipamene army amasekerera namavinira ngati akuonera ngati ngati ngati akuvina gule wamkulu, zoona zimenezozo? Zafika pamenepapa dziko lino? Inu asilikali ankhondo zafika pamenepapa mufuna mutiuze zimenezozo? Mdf ma bwana amene timati ma bigge mukamadusa mmatauni timachita kuziwa kuti awa nde yafika green green ma bigge mwafika pamenepapa? Tizigendana mmataunimu? Mukufuna tiyambe kugendana mmataunimu ngati ngati mbalame tizigendana mmatauni? Tiziyenda ndi ma legeni kuti tikaona msilikali nkumugenda ndi legeni mwafika pamenepapa asilikali? Asa, mwatikhumudwisa kwambiri. Timakulemekezani kwambiri asilikali ankhondo timakulemekezani. Koma apapa mwakhwachisa mwaonesa moyo wa uchisiru kuti ndinu makape enieni. Mwakhwachisiratu apapa. Mwazichosera malikisi. Si inuso madolo iyayi ndinu makape mukamakhala ma barracks mu asilikali muuzane. Valentino Phiri uwauze anyamata ako iweyo ndi anyamata ako ndinu makape okhaokha. Sitingakunyengerereni ayi. Simungalephere kuthana ndi zigawenga, anyamata a mcp ndikumaalekera akupweteka anthu. Kumapweteka anthu kumaotcha magalimoto inuyo muli pomwepo. Muli mendo totoviyoo, muli zipumi totoviyoo mutabwera ndi matata anu ngati mupangapo zokupsya. Osaziwa kuti mufuna mupangepo uchisiru wokhawokha inu a mdf. Mwatikhumudwisa kwambiri. Asilikali mwatikhumudwisa kwambiri timadalira kuti ndinu chitetezo chomaliza koma mmene mwapangiramu mwapanga uchisiru otheratu ndipo ndinu makape sinuso madolo nziko muno iyayi imene mukuilembesayi tizingogendanamo mmatawunimu sopano tikakuonani tizingochita kuthamangisana ndi malegeni ndinu makape kobasi.